ọkwa eziokwu o ogwụgwọ elekere asaa nke ụtụtụ agbanyekere ihe a ka m ga-ere ọnụ nwa m akwa bịa nwa m

Hey, Dadojugo. Mm-hmm. Ị dọnyezi n'arụ nke ịbata. Eji m n'aka na ọ n'iwe golu nri ọdịnala be anyị ma mkpụrụ osisi e eh, were iwe ya lie nye gwogwo. Maka ama m na ide afụ n'ụdị ha na Abuja na ihe ị ga na-afụ na Abuja bụ ndị e ji manure ndị ọcha wee kọ.
ife i ji nwayọ ekwu ị ma na m soro fa lie nke nke manure fa fertilizer fa ikpere m na-ama jijiji na-adị ka ndị ebe a wụnyere mmiri ọfe ụmụ mkpụrụ osisi be anyị ụmụ pọpọ ụmụ aṅara mkpụrụ a wụnyere mkpụrụ nsị ewu mana ị ma nke na-asọnarị m fọrọ akpụ anyị na ofe onugbu a ọwa na-alacha ofe onugbu na-alacha hai ọ dịghị nnọọ n'arụ m laa mmiri zuru ike gịnị
akpọgo m emeka kịta ka ị bịa i bidogokwa m nkata hmm. akpọgo m emeka wee eh, wee saba ya isi saba ya isi saba ya isi sachachacha nya isi kuru mmiri dị ọcha nachaa nya emeka wee sị m nke na-eme m sị ya eh. wee sị m na ọ ma na-akwụnyezikwa ụgwọ na akaụntụ papa ya etu a ọ ga na-akwụ ụgwọ na akaụntụ m ma m gwara ya agwara m gị sị na ife a ga-enwe isi ọ dịle oyi m obi mee ya maka na anyị obi akpụrụ dike onye na obi ọ bụlụ dike na ọ bụrụ na ị fụrụ be m ọkwa m nọ na-ewu nwụghachi ụmụ m niile ewetara ego onye weta ego ya na-eme papa ha mmụchaghị ma na-ata ya ka mmiri ọjụ ya jụ hmm. akpọ isi n'aja nwụrụ hmm. ka m rue kpọrọ ọrụ ofu ọnwụ ka a ga-anwụ
ọ m na-achị nne chịba na be gị ka ị nwee ọṅụ
onye ji wee mara ọgba n'aka ị makwa e. sọ ihe eji m kịta bụ ka m ga-esi wee kpaa nkata wee chịrị ụmụ m ndị nwaanyị naabọ mm. banye na abuja ị ma na ha naabọ ebidogo ọlụ ọkwa ị fụ akụnna abụrụbu n'ọlụ mana mmasị bidoro ọlụ n'ọnwa gara aga na a kwụgokwu ya ụgwọ ọnwa isi chineke mee
bụ papa ha ji n'aja hmm? ibo ya papa ha ji n'aja ụmụaka esobe pakpọ ya asị sobe
ehe nọ tụtụ ofufe kụchie nna anyị ọ ka yaba ya banụ ma yakwa nwoke a njugoba anyị kala aka mara bụ ịkala ezigbo achara ugo nne na nna gbuzie m ọjị ugo
enwere m anya nụ hmm. afụgo m gị nne m na-abịa gbagoba hmm. echi mgbago Abuja natara m nwaanyị a na-akwa akwa agwa meti n'anya gbọrọ na-eji mkwasị ya onye ọma ọ dị mma ọzọkwara m ọ kwa mgbe ọ kwasịrị ka ị ga-enye ya ego ọ sị na ya ego fọrọ 5000 ego ole ka o jizi akwa akwa nwa ọ sị ọkwa 20,000 ngwa mee ka i ji akwa ofu akwa nne na ọ ka
a na-ekwu ekwu a na-eme na-eme nke onye rikwara ka o bu 10,000 etu a
ofu akwa 20,000 naira ọ bụkwazi ka i ji akwa ofu akwa ọ kwa nke onye riri ka o bu

welụnụ maka i soro na-eri ego nọrọ ebe a na-eme anya ụla ụmụ nwaanyị Abuja egbukwenu mmadụ ị kụta 20,000 i welu kwala ofu ọgọdọ otu a

Emeka o ji simenti eme ọgọ enyi gị nwoke sị m kpọte gị n'ụla o tigburu agụ n'Ụga biko binite chi efogo Jude na-eche gị ndị enyi Jude dị iche iche n'ebe ha nọ biko binite na chi efogo Ndị be anyị, o jirila nkeji iri abụọ na asaa gafee elekere asaa. Ebe a ka anyị na-awụsa ọwa anyị na Binienụ n'Ụla nke ụtụtụ a. Chebirizienụ ma ọ kụọ elekere mbụ n'oge ehihie na ọnọdụ ezinụlọ, ebe anyị ga-anọ wee kọọ maka ihe na-eme n'ezinụlọ dị iche iche, kwukwazịa ka ọ ga-esi wee dị mma. Aka m bụkwa enyi unu nwaanyị, Akụ Aba. Bikonu, unu apụkwana, nọdụnụ, maka na oge ehihie ahụ ọ ga-adị kpụ ọkụ. Mana tupu m hapụ unu pụọ, aga m eji egwu a wee sị unu ndị be anyị ka ọ dịgodunu.
Alo? Ee, nwa m nwoke kee ka ị mee. Ee, anyị dị mma nsogbu adịrọ. Ee, ọ bụ maka ana anwa m gwara gị okwu mgbe gara aga. Ee, ndị nwere ndị nwe emechazi kwetazia sị bịa ka anyị kwụzi ụgwọ na fa ekwetago n'ọnụ anyị kwuru. Ee,
ngwanụ nsogbu adịrọ m ga-akwụnye ego na akaụntụ nne nne m eh, m kwụnye ya eh, oge m ga-egopụta ka ahụ mekwa ka ọ nọ ọkwa ebe ahụ oge ị ga-akwụ ụgwọ dianyị
aghọtarọ m ife ị na-ekwu ka esi nke nwere ihe e ji akwụnye ụgwọ n'ụlọ akụ nwunye m nke a pụtazi na ị na-enye m enyo mba
eh, nna m kee ka ị ga-esi na-ekwu otu a anarọ m enyo gị enyo anụ m ama m ama m na ọ ngị nụ ee m na-achọ ka ọ nọ n'ebe a ka e wee kwụọ ụgwọ ana iji gwa gị eziokwu m sị gị na ife ị na-agwa m dị na-adị m obi mma ị ma na ọ asị mana otu ọ dị anụgo m ife i kwu
nna m rapụcha na nne mmadụ bụkwanụ nne mmadụ achọrọ m ka ọ ka ọ na-aghọtakwanụ na o sokwa n'ihe niile a na-eme ka ọ ghara ịdị ka e nwere ihe mere na gị na ya nọrọ mgbe m ga-akwụ n'ụgwọ enweghị ihe dị na ya m tinye ego na akaụntụ ya na na-arụzi
ee nkọwa ị kọwa dị mma ee i nye nwunye m ugwu mana iji gwa gị eziokwu mụnwa fụtara ya na i nwerọzi ntụkwasị obi ebe mụnwa nna gị nọ anụgo m kedu ihe ndị a ya-apụtasị na ọ ya-akwụnyezi ego n'ụlọ akụ nwunye m na nwunye m ya-anọkwazi mgbe m akwụ ụgwọ ana kee ihe na-eme kedu ihe ndị a na-eme na mara kedu ihe dị n'ime akpa e kechiri ọnụ ma mara welue n'ụlọ nkwụ onye na-ele nkwụ wee nyebe anyị mmanya nwa emebe n'ụda nkwụ anyị anachitekwanụ ọzọ anyị ka nọkwa na abs radio 88.5 fm ọ ka bụkwa mụ na ọmarịcha mmadụ abụọ a maazị dịkiri ike gwanụ ndị ọma na-ege anyị ntị afa gị ọzọ ee ada daalụ ndị ọma na-ege anyị ntị daalụ afa m bụkwa maazị Johnson Ibeneme daalụ daalụ nne nwaada biko gwakene anyị afa gị ahụ ọzọ daalụ nne afa nke m bụkwa nwada Margaret Okoro daalụ nne Maazị Johnson dịka nwata nwoke na-eto eto n'ezinụlọ i nwere ike kọwatanwuru ndị ọma na-ege anyị ntị ihe na-ebute esemokwu na-akpata ọgba aghara n'etiti nne na nna n'ezinụlọ anyị dị iche iche ee nne daalụ ndị ọma na-ege anyị ntị daalụnụ Eziokwu ahụ kwuo na nghọta nke m, m ya-asị na ihe na-ebutekarị ụdịrị ọgbaghara n'ezinụlọ bụ di na nwunye enweghị nghọta maka na nghọta dị mkpa ebe di na nwunye ya bụ ha gbakọ aka ọnụ tachaa afụfụ niile dị na ya wee zụpụta nwa nwa ahụ bịa too nwa ahụ tochaa kpata ego mgbe a ya-asịzi na di na nwunye ahụ kwesịrị iri uru afụfụ ha taa ọ bịadịzi ka asị na ọgba aghara dị n'ime n'ime ha na-abụ di ya na-asị na ọ yanwa ya-akacha wee were oke nwunye azọbazi oke mana ọ bụ na nghọta dị ụdịrị ọgba aghara anụnwa ama adị
biko nwada Margaret ọkwa anyị na gị ka nọkwa ebe a tinyekene ọnụ n'okwu a kọwaa ndị ọma na-ege anyị ntị ihe na-ebutecha ụmụ kirikiri nsogbu a n'etiti nne na nna daalụ nne tupu m adaba ọfụma n'okwu a m ga-asị ikwu na ịhụnanya dị mkpa n'ezinụlọ ọ na-ebute udo nne na nna kwesịrị iji ịhụnanya nọọ n'ezinụlọ tolite ụmụaka ha tupu ha eto maka na ezinụlọ ọbụla ịhụnanya nọ agaghị enwe mgbasasị ọgba aghara ịhụnanya dị mkpa n'ezinụlọ
okwu dịkwa n'ihe i kwu maka na e jechaa elu e jechaa anị ịhụnanya bụ ihe bụ okwu dị n'ọnụ okwu a maka na ọ bụrụ na ịfụnanya dị n'etiti di na nwunye o nwerọ ihe dị ka nke a bụ nke m nke a bụ nke gị ihe na-abata na ezinụlọ bụ ezinụlọ ka e butere ya ya bụ na ịfụnanya dị mkpa na ezinụlọ nghọta dịkarịsịkwazịa mkpa na ezinụlọ mana ọ bụrụkwa ya bụ na ya ma ngekwa ntị

Chinenye, ị na-emekwa ihe love ị na-eme uche gị dịkwa ya Daniel atụbakwana gị ime before ị nachigha azụ amakwa m ihe m na-ekwu chere biko chere ya ị na-achọ ịkọwa m na m bụzi ụmụazị a na-amasị ya ma mba biko ejela ebe ahụ pụtawa biko nwaanyị ka a ghara iji nkata kpafuo ihe nche ejughị biko ka ị wetara akwụkwọ na nna ịgba aka anwakwana ya anwa ka ị weta ya sọsọ ya bụ mkpa ya bụ ife biko nsogbu adịghị hmm? eji m ihe abata ana nke gị dị iche hmm. yes ka m were ụjọ kwere ọ bụrụ iji ụjọ ka m were nnọọ ụjọ kwelu cherekwa before m echefu mbọsị a ka m pụta fụ eh, eh, onye ụka eh, Charles m fụ ya m jụọ ya ese gị otu o si na-agbakasị onwe ya na-eme
mkpi ya

ke ka i mekwa nnọọ ka i si amụkesị anya m ji fụ ya emekwana m ihe biko mhm, ka m nụkwa ke ka i mekwa nnọọ ka i si amụkesị obodo oyibo nke ụnyaa biko hapụ ya akpọrọkwa m gaa ebe a nsogbu adịghị mgbe ọbụla ị kwado anyị aga ka ị na-enye ya
Mmasị na-eri nri kebe m na-eri nri nwa biko hapụkwa m aka biko ke ife afịa ị gotalụ m
akọkwanalụ m
nye m ife afịa nke m n'aka m kịta kịta biko ife ndị obodo oyibo ogodo ụlọ akwụkwọ anyị gotaghị nye m biko ka anyị lie biko ke ebe mma anyị nọ nne nọ n'elu biko na-esi nri biko ka m je ka m ga lie nri na ezigbo agụụ ji m aka ngwa ngwa gaa na-elicha ife niile dị n'ụlọ m na-abịakwa debekwa m ife afịa m o
Chinenye ka ọ buchara na-ama sọsọ mma mmasị nke nya ada azọrọ ya nri azọ ọ ọ ọ last born a na-enye ife niile

Arụde hmm? Emeka apụta taa akpọọ m Emeka wee na-agwa ya na ana anwa anyị na-ekwu okwu ya hmm. na-eji iji ya na ndị nwe ana anwa ekwetago n'ego a na-ekwu wee sị sị wetaziara fa ego Emeka sịzi m na ego ahụ na ya ya akwụnye na akaụntụ ya mhm. ọzọ dịka ibe bụrụ na ọzọ dịka ibe ya bụrụ na bọsụ anyị mme eje kwụọ ụgwọ ana na a ya anọ ebe ahụ wee kwụọ ụgwọ ana mhm. ndezi ya mụnwa ghọtara ihe nke a pụta na-asị m ọ pụtazi na Emeka na-enyozi m enyo ma ọ na o nwere ife ọzọ na-eme m ahụtara amakwa m mana o nwere ihe o mere na-akwụnye ụgwọ na akaụntụ m hmm? ekwesịrị akwụnye na nke gị akwụnye na nke m ajọ ihe na akwụnyere ego na akaụntụ m ọ sọsọ akaụntụ gị ka ekwesịrị na-akwụnye ụgwọ na ya
chekwana Arude nye akwara na ọgụ na iti Emeka anya
ka asakwa m ajụjụ m jụrụ m sị o ọ sọsọ na akaụntụ gị dị mma ịkwụnye ụgwọ akwụnye na nke m ọ ajọ ihe
Arude